Mom TV jabarali lajɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw bisimila aw ka émission kɛnɛ kan n'o ye entre jeunes ye anw sifinnakaw an ni ɲɔgɔn cɛ semaine o semaine thème kura de b'an bolo bi thème

Eh, Sidiki A. Sisuma de. Sidiki A. Suma non. Eh Sisuma plutôt. Oui, oui. I bisimila Mali One Media kan. Oui, oui. Comme an tɛna ko bila daga girin ta la, an ka thème ye ko mun na ko ka wari di denmisɛnninw ma. Mhm. Ka wari ta k'a di denmisɛnninw ma ko a bila i kunna. Oui. Est ce que nafa b'o o la bi? An bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ nafa b'a la. Bon, ne bɛ fɔlɔ min na ka wari di denmisɛnninw ma pɔsi kɔnɔ wari. a yɔrɔ dɔw la n'an y'a contexte ta an bɛ se k'a fɔ nafa b'a la wa a bɛ se ka kɔlɔlɔ kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw ma fana mhm. a n'u bangebagaw bɛɛ parce que n'an ye contexte jateminɛ mhm. wari bɛ se ka di denmisɛnninw ma en cas dans le contexte n'u bɛ taa école la ekɔlidenw donc nous ne sommes pas contre ça bɛɛ bi dɔrɔmɛ tan tan di ou bien soit mugan a ah. kana caya kojugu k'a d'i ka denmisɛnnin ma wula fɛ san'u ka taa ekɔli la donc ni récréation bɔla a bɛ se ka ji san soit a bɛ se ka fɛn dɔ san k'a bila a da kɔnɔ parce que k'a ta sɔgɔma denmisɛnnin fitinin ninnu mhm. ka bɔ so 7 heures ka taa se midi ma a ka jan ani fana bangebaga dɔw fana bɛ yen temps t'u bolo ka dumuni tebi sɔgɔma ka dilan ka di denmisɛnninw ma mm-hmm. donc denmisɛnninw bɛ se ka labɛn ka wari d'u ma dumuni feerelaw bɛ ekɔliso kɔrɔ yen mm-hmm. a bɛ se ka dumuni san ka dun ekɔli la n bɛ se k'a fɔ vraiment a nafa ka bon kalan ta sira kan ka pɔsi kɔnɔ wari di denmisɛnninw ma n'u bɛ taa ekɔli la a kana caya kojugu a kana dan tɛmɛ a nafa ka bon kosɛbɛ o faamuyara donc école contexte kɔnɔna na wari bɛ se ka di mais n'an bɔra école contexte kɔnɔna na k'a fɔ k'an bɛ taa ka wari bakuruba ta k'a di hɔn nin bil'i kunna ni min ka d'i ye dɔrɔn i k'o k'a la bon ka wari bakuruba ka di ka wari bakuruba ta ka di mɔgɔ ma ko ni mhm. ka a tigi bɛ se k'a bila a kunna mhm. bon ka di denmisɛnnin ma ne bɛ se k'a fɔ a man ɲi mhm. mais sinon min ye baliku ye kɔni baliku mako bɛ wari la walasa k'u ka projet kɛ ni mɔgɔ minnu ye hakilimaw ye mais ni denmisɛnnin si ma se niveau dɔ ma n'i ye wari nasiya dɔ ta k'a d'a ma bon olu t'a wari nafa dɔn a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na ee a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a wari utiliser fɛn kuntanw la tel que sigarati ani fɛn ninnu an bɛ tila k'an da don yɔrɔ na sumano sisan nɔ sisuma y'a ka kuma fɔ i bɛ jumɛn fara sisuma taw kan ka wari di denmisɛnnin ma bon ne bɛ se ka min fɔ mhm. wari ka di denmisɛnnin ma mɛ wari dɔ bɛ hakɛya dɔ de bɛ min bɛ di denmisɛnnin ma mhm. i n'a fɔ a ye min fɔ n'i bɛ taa ekɔli la mhm. wari hakɛya tan duuru bɛ se ka d'a ma récréation la a bɛ fɛn dɔw san mɛ n'i ye den fana dege wari la conséquence b'a la mhm. don min na n'a ma sɔrɔ a bɛ se k'a ta den filɛ nin ye n'i bɛ wari d'a ma n'a a bɔra ekɔliso la bɛ se ka du duuru tan dɔ d'a ma tuma dɔ la quoi parce que a mago bɛ se bɔnbɔninw na mhm. a kana kɛ ɲɛjugu ye kɛnɛma quoi wari hakɛya dɔ bɛ se ka d'a ma mɛ min ka tɛmɛ duuru tan mugan kan kana di denmisɛnnin ma ni den dege wari la dɔrɔn n'a ma sɔrɔ don min na a b'a suɲɛ d'accord faamuyali sɔrɔla sumanɔ yɛrɛ ta la sanni an ka taa yɔrɔ jan ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ an ka papaw bɛ yen nɔ grand-pèrew bɛ yen nɔ est ce que olu mhm. delila ka baro bɔ e ɲɛna sisuma k'a fɔ k'olu ka temps na ko récréation wari tun bɛ d'u ma ou bien k'olu kɔrɔbayalen u yɛrɛ m'u ka baaraw daminɛ ko u fakɛw tun bɛ se ka na waa kelen kɛmɛ naani ta k'a di parce que wari caman tun tɛ o wagati ninnu na k'o ta k'o di ko karisa nin bil'i kun na n'i mago bɛ mun na i k'a kɛnɛ est ce que an faw n'an mɔkɛw ka tile la o tun bɛ kɛ yan. bon c'était rare an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dama dama tun b'a kɛ. mais min ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ninnu fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ ninnu ma deli farafinna yan ka wariba ta ka di denmisɛnnin ma denmisɛnnin yɛrɛ ka se ka to ka mako ɲɛnabɔ n'a ye ka se ka ma nɔgɔ bon fɔlɔfɔlɔ ni n'i ye fɔlɔfɔlɔ mesure ni sisan waati in ye mhm. bɔn o fana tɛ kelen ye donc fɔlɔfɔlɔ kɔni ka mhm. wari ta ka di denmisɛnnin ma ten mhm. kɛnɛma k'a sɔrɔ a tɛ ekɔli la parce que a ka di i ye ou bien soit wari bɛ n kun ne fɛ vraiment o tɛ ko ɲuman ye bon il faut que i ka i ka denmisɛnnin yɛrɛ état dɔn fɔlɔ n'i ye wari di denmisɛnnin ma parce que e de e ta de ye denmisɛnnin ye a bɛ e de fɛ yen nɔ e de bɛ denmisɛnnin hakilina dɔn mhm. e de b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin ka kan ka min kɛ parce que bangebaga bɛɛ b'a ka denmisɛnnin dɔn fo n'a tigi tugula ka tiɲɛ fɔ n'i ye wari hakɛ di karisa ma n den ma a b'a kɛ cogo di est ce que a b'a don fɛn ɲɛnama na mhm. a bɛ dépend o de la sinon fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw kɔni ma deli wari la ka wari ta ka di denmisɛnninw ma ten fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ma deli o la wa fɔlɔfɔlɔ denmisɛnninw ma deli o la mɛ an bɛ yɔrɔ min na kɔni bi mɔgɔ caman kɔni b'a kɛ mɛ a bɛ se ka degun ta ka lase bangebagaw yɛrɛ ma parce que denmisɛnninw bɔra kɛnɛma n'i ye wari d'u ma n'u t'a kɛcogo dɔn ni mara ɲɛnama tɛ denmisɛnnin min na a tigi bɛ taa wari in kɛ ka wari in kɛ ka fɛn kuntan dɔw san ka to comme sigarɛti i n'a fɔ ni fɛn kuma na sisan min latigɛ e ko ko ee parent bɛ denmisɛnnin jogo dɔn mɛ e den sokɔnɔ cogo an bɛ bi tile na anw denmisɛnnin an sokɔnɔ cogo n'an kɛnɛma cogo kelen tɛ dɛ an b'an yɛrɛ kɛ sentiw ye so kɔnɔ n'an bɔra kɛnɛma an bɛ min kɛ ala dɔrɔn ne b'a dɔn mɔgɔ bɛ fili i ma o tɛ tiɲɛ o fana ye tiɲɛ donc o la maîtrise bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔ la dɛ bɔn o kɔni o kɔni ma nɔgɔ la mɛ ne hakilina kɔni ye min ye ne ka faamuyali min ye bɛɛ b'i ka denmisɛnnin dɔn parce que n'i y'a jate minɛ n'i ye mara min di denmisɛnnin ma so mhm. ni denmisɛnnin bɔra i ka i gɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn ka fɔ karisa ka denmisɛnnin bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan parce que a exemple bɛ yen n'i y'aw ka voisinw lajɛ i b'a sɔrɔ karisa i ka voisin dɔw bɛ yen du dɔ kɔnɔ denmisɛnnin ninnu bɛɛ ye bandiw ye mhm. n'i ye wari di olu ma kɛnɛma mɔgɔw b'a fɔ karisa i denw ma mara donc dɔw fana bɛ yen n'i ye wari d'u ma n'u bɔra kɛnɛ ma mhm. o ye mara min sɔrɔ i ye mara ɲɛnama min di i ka denmisɛnnin ma n'u bɔra kɛnɛ ma o bɛ don kadiri kɔnɔ o tɛ wari tiɲɛ mhm. donc mɛ mara hukumu kɔnɔna la sanni k'a di sumano ma mhm. mara kɛcogoya ka ca so kɔnɔna na e b'i den mara ka ɲɛ n'a bɔra kɛnɛma a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw de sɔrɔ yen nɔ olu bɛɛ n'i ka éducation kɛcogoya don mɛ o fana tɛ se k'a affecté wa oui a bɛ se k'a affecté parce que eh, n'i b'i promener n'i b'i jɛ la ni mɔgɔ lankolon ye ni denmisɛnnin dɔw ye jogo ɲuman tɛ denmisɛnnin mara ɲuman tɛ denmisɛnnin min na ee ni ala ma fara i ka denmisɛnninw kan i ka denmisɛnninw bɛ tiɲɛ i yɛrɛ t'a dɔn o tiɲɛna cogo min na donc o yɔrɔ kɔni ne sɔnna o yɔrɔ ma d'accord sumano oui papa papa ninnu ka tile la wari tun bɛ di wa n'a fɔ sisan nɔ papa yɛrɛ bɛ wari ba ta k'a d'e ma cogo min na ko sumano minɛ sumano mana o minɛ dɔrɔn a bɛ taa pɔmada la ka taa yuguyugu yen nɔ est ce que papa ka ninnu ka tile la wari tun bɛ di ten wa hali ni wari tun bɛ di a tɛ a tun ka dɔgɔ yɛrɛ de mhm. parce que fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu n'u bɛ taa ekɔli la ou bien n'u bɛ taa e, morikala na n'u ye mɔni min o y'o bannen mhm. i bɛ na so i bɛna tilela dun a bɛ kɔntiniye n'a to u tun tɛ wari yɛrɛ dɔn quoi Mhm. o éducation fana tun ka fisa ni anw ta in ye sisan mhm. anw ta n'i ye wari di den ma sisan a bɛ se ka surtout ni cɛman de don n'a ma taa don sigarɛti la a bɛ taa don fɛn kuntan dɔ la mhm. bɔn hali n'a t'a min n'a terikɛw b'a min u b'a bila minni na a b'a san jagoya musomani fana n'o fana ka wari sɔrɔla a tɛ taa fɛn dɔ wɛrɛ la fini samara parilifɛn ninnu dɔrɔn quoi donc u tɛ valeur don wari la a t'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na mais u b'a ah tiɲɛ mhm. o la a bɛ fɔ wari hakɛya dɔ bɛ yen an kana to k'a di denmisɛnnin ma a man ɲi mhm. donc n'i bɛ wari di denmisɛnnin ma i fana i b'o wari dita jateminɛ awɔ i b'a jateminɛ mhm. tuma dɔ la yɛrɛ wari den yɛrɛ mago bɛ se ka se besoin dɔ ma fa kan k'o kɛ ba kan ka se k'o kɛ mais i kana wari in d'a yɛrɛ ma ka taa kɛ quoi i b'a san ka na d'a ma n'a mago bɛ min na i b'a ka besoin k'a ye d'accord o faamuyara donc ni e bɛ to ɲɔgɔn bolo n ko est ce que a ka kan yɛrɛ wari yɛrɛ ka ta k'a di denmisɛnnin ma i e ni sisan e ni papa bɛ so kelen kɔnɔ mm. n'e mago jɔra fɛn min e tɛ se ka taa fɔ a papa ni ne ko bɛ a k'o san donc a ma se o la bilen wari ka ta ka di ou bien o kɔni a ma se wari ka ta ka di den ma bilen mm-hmm. wari mugu hakɛ dɔ bɛ yen n'i bɛ to k'a di den ma a bɛ den yɛrɛ tiɲɛ mm-hmm. parce que a bɛ ale kɔnɔ a b'i bolo sa fa i b'a di dɔrɔn a b'a a tiɲɛ de quoi mm-hmm. a tɛ valeur don a la bilen a bɛ k'ale kɔnɔ wari bɛ papa bolo papa bɛ to k'a d'anw ma dɔrɔn a banna donc à chaque fois i man'a d'a ma a bɛ taa a t'a don fɛn ɲɛnama yɛrɛ la yɛrɛ a b'a bɛɛ tiɲɛ donc o la sisan nɔ wari a bɛ so kelen kɔnɔ déjà donc wari n'a mago bɛ min na a ka taa directement a ka taa f'i ɲɛna ko ko di sisuma o bɛ se ka kɛ ni e ni i parents bɛ du kelen kɔnɔ mhm. n'i mago jɔra fɛn min na mhm. au lieu k'u ka wari ta k'a d'i ma i k'a bila i kunna i k'a tiɲɛ tiɲɛ mhm. n'i mago jɔra min na i ka taa fɔ ko papa nin ko bɛ ne na nin san n ye o bɛ se ka kɛ ne fɛ baasi foyi t'o la o bɛ se ka kɛ oui oui parce que ni den mako bɛ min na ni den sela ka gɛrɛ fa la ou bien ba la k'a fɔ ko ale mako bɛ nin na nin na donc den a wari hakɛ min ka kan k'a sɔrɔ ba yɛrɛ bɛ se ka taa n'a ye sugu la soit fa yɛrɛ bɛ se ka ta ka taa fɛnw san yɔrɔ la mm. donc euh, besoin min don fa b'a san soit ba b'a san ba b'a san a ye donc mais dans le cas contraire ni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a di den ma a mako bɛ fɛn minnu na a bɛ se ka olu san a yɛrɛ ye ka sɔrɔ a m'a tiɲɛ mhm. ne kɔni fɛ i bɛ se k'a di baasi foyi t'a la parce que bɛɛ b'i ka so kɔnɔ mɔgɔ dɔn bɛɛ b'i ka so kɔnɔ mɔgɔ dɔn mhm. d'accord o faamuyara sisan nɔ an ka vie actuelle an yɛrɛ bɛ cogo min na sisan nɔ mhm. est-ce que e yɛrɛ bolo sisan waridi in ka jɔ de wa an ka société tiɲɛni min filɛ nin waridi in sen b'a la wa ou bien ça n'a rien à voir avec ça mm. parce que ne ɲɛ b'a la actuellement an jeunes an bɛɛ de tiɲɛnen don mm-hmm. an tɛ ɲuman kɛ wari kɔni b'an kunna mais est-ce que wari fɛn fɛn b'an bolo pa ni mama de b'o bɛɛ di wa an bɛ ekɔli la an tɛ baara la an tɛ foyi la wari mm-hmm. sɔrɔ cogo dɔnnen tɛ mm-hmm. wari kɔni b'an kunna mais est-ce que o bɛɛ ye pa ni mama ka wari bon n bɛ se k'a fɔ o bɛɛ tɛ papa ni mama ka wari ye non parce que an bɛ yɔrɔ min na n'an ye société ta ka jate minɛ surtout bamakɔ yan mhm. eh, denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ mhm. a denmisɛnninw caman bɛ yen jogo ɲuman t'u la donc a jogo ɲumantigiw ka dɔgɔ a jogo ɲuman a jogo jugutigiw de ka ca mhm. denmisɛnnin jogo jugu jogo jugu de ka ca kɛnɛ ma donc wari ninnu i bɛ denmisɛnnin dɔ ye kɛnɛ ma a bɛ se ka taa wari kɛ ka fɛn dɔ san k'a sɔrɔ fa t'a kalama k'a sɔrɔ fa ma wari d'a ma ba ma wari d'a ma a kɔrɔ ma wari d'a ma a somɔgɔ si de ma wari d'a ma mais o wari bɛ sɔrɔ cogo di sisan a tɛ baara la a tɛ fosi la papa m'a di mama m'a di o wariw bɛ sɔrɔ cogo di parce que o wari bɛ sɔrɔ contexte min kɔnɔ mhm. a wari bɛ se ka kɛ a wari bɛ sɔrɔ cogo a wari sɔrɔ cogo jɛlen tɛ parce que n'i y'a jateminɛ ee c'est rare quartier la i bɛ se ka wuli sɔgɔma ni mɔgɔ dɔ m'a fɔ ko n ka moto tala ni mɔgɔ dɔ m'a fɔ u donna n kan soit ka taa jɔ k'i minɛ sira la su fɛ k'i ka wari minɛ o la ne yɛrɛ fɛ nin bɛɛ ye anw jeunes nɔ de ye n bɛ se k'a fɔ o wari caman o wari caman de bɛ ka zeniw kɛ i bɛ fɛn dɔw ye zeniw bolo i b'a sɔrɔ fa t'a kalama ba t'a kalama wa fɛn dagɛlɛn de don fana koyi surtout telefɔni kunda la bi mhm. i ma donc a wari caman kɔni jɛlen tɛ sinon ne ne kɔni bɛ ne kɔni bɛ min dɔn a la n'i ye n'i y'a dan fa ni ba ka wari dilen ma ani kɔrɔ ka wari dilen ma kunkolo b'olu la o kunkolo ka ɲi mhm. o tɛ sɔn ka wari nasiya dɔ ta k'a di den ma ko den ka taa fɛn dagɛlɛn dɔ san donc a ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ fa yɛrɛ mako bɛ wari la a ma nɔgɔ vraiment a kɔni ma nɔgɔ a ma nɔgɔ donc là musomanw bi e, wari bɛ di an bɛ taa wariw don fɛn kuntanw ni fɛnw na papa ma wari di mama ma wari di an yɛrɛ an b'a wariw sɔrɔ a wariko bɛ cogo di souvent papa ni mama fana b'a ye mais u tɛ ɲininkali kɛ k'a bɔra min fana b'a la e ɲɛ bɛ fɛn dɔ la den na k'a sɔrɔ i m'a d'a ma i kan k'a ɲininka karisa i ye nin bɔ min i y'a sɔrɔ cogo di mhm. donc ni e m'o bɛɛ ɲɛɲini donc a b'a ma cogo min a b'o de kɛ o tuma dɔ la telefɔni dagɛlɛnw b'a bolo fini ɲumanw b'a bolo mhm. alors que e b'a dɔn so kɔnɔ vraiment ça va pas vraiment o ye tiɲɛ ye an balaka dɔw ka baara ye o ye olu fana t'a ɲininkali kɛ vraiment ko mami i ka nin fini ka ɲi nɔ sa mais a sɔrɔla cogo di o ɲininkali tɛ kɛ ɲininkali tɛ kɛ donc e bɛna conseil jumɛn fɔ an balakaw ye parce que an yɛrɛ den ni ba de ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ne bɛ se ka min fɔ balakaw ye mhm. ni den kɔni ye duzan sɔrɔ mhm. kan'a k'i den ye bilen i b'i denmuso gɛrɛ i yɛrɛ la i b'a k'i terimuso de mhm. gundo dɔ bɛ yen muso denmuso yɛrɛ tɛ bɔ a kalama an k'a kɛ i n'a fɔ denmuso dɔw ka laada bɛ na k'a sɔrɔ u t'a dɔn min de don donc kabini duzan ni ba m'a f'i ɲɛna a bɛ taa a bɛ taa a bɛ se ka taa ko jugu se a yɛrɛ ma a t'a dɔn an balakaw k'u jija k'u denmuso gɛrɛ u yɛrɛ la u k'a k'u teri ye ni gundo min bɛ yen i k'a fɔ i den ɲɛna donc là o ye communication ye oui. an mamaw k'a jateminɛ communication ka don an ni ɲɔgɔn cɛ mm. donc cɛmanw ka côté la sisan dun mm -hmm. les jeunes garçons oui. donc manque de communication tɛ an n'an pɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ oui bien sûr manque de communication bɛ yen mm -hmm. parce que n'i ye fɛn ye denmisɛnnin bolo k'a sɔrɔ fa t'a kalama ba t'a kalama somɔgɔ si t'a kalama mm -hmm. ça c'est manque de communication sinon n'u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ ka kominikasɔnw kɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya denmisɛnnin caman bɛɛ yɛrɛ ni kominikasɔn bɛ a n'a paranw cɛ a ka so kɔnɔ bɔli man ca ten mhm. mɛ ni kominikasɔn tɛ den n'a paranw cɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ko den ka se ka ko caman kɛ paran ka bɔ a kalama dɛ parce que n'i y'a ye n'i bɔra mɔgɔ ka kibaruya kalama mhm. a bɛ ka min kɛ o y'a yira kominikasɔn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ den bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma sɔgɔma 6 heures fo ka taa don 23 heures kominikasɔn tɛ yen a nana ni fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ti kɛ karisa e ye nin bɔ min ne kun ye nin fini san ka d'e ma mais fini kura bɛ e la e dun tɛ baara la jɔn de ye wari in d'e ma ne kɔni tɛ e ba fana tɛ donc paranw de ka kan k'u jɔyɔrɔ fa o la il faut faire tout ka denmisɛnninw gɛrɛ u yɛrɛ la fo u fitinlama ka sɔrɔ ka communication don ni denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. o kana fɛn ye denmisɛnnin bolo ka sɔrɔ olu yɛrɛ t'a sɔrɔ cogo dɔn ne fɛ kɔni o tɛ ko ɲuman ye mhm. n'i ye fɛn n'i ye fɛn ye i woloden bolo so i ka kan k'a ɲininka de a y'a sɔrɔ cogo min na mhm. mais n'an t'o kɛ kɔni a denmisɛnninw yɛrɛ fɛ ko problème tɛ i mana na ni fɛn o fɛn ye so papa tɛ kuma mama tɛ kuma alors que o tɛ ko ɲuman ye donc n'i ye denmisɛnninw jateminɛ kɛnɛma société la olu de ka ca kosɛbɛ a caman yɛrɛ bɛ yen cɛmanninw caman bɛ yen olu musomanninw yɛrɛ ka fisa ni cɛmanninw parce que cɛmanninw caman bɛ yen olu caman tɛ si so vraiment o yɔrɔ fa ni baw ka sira t'a la u tɛ si so u bɛ se ka tile fila tile saba k'u kun fɛ mais n'u nana so kɔnɔ papa yɛrɛ ka kuma ka kan ka kɛ jumɛn ye bon n'u nana so kɔnɔ papa yɛrɛ ka kuma ka kan ka kɛ min ye hmm. a ka kan k'a ɲini de k'a dɔn a sira min fɔlɔ mais min ye problème ye mhm. fa dɔw yɛrɛ t'a dɔn n'a sila so ou bien n'a ma si so kuma b'o yɔrɔ de la cogo di tantôt papa yɛrɛ tɛ a den ka situation dɔn du kɔnɔna la du filɛ nin ye cɛmisɛnninw ka chambre b'a damana bon il faut que i ka to k'u vérifier kosɛbɛ karisa bɛ min ni su sera heure dɔ ma faut que i ka denw bɛɛ ɲininkali kɛ kelen kelen k'a ɲɛɲini n'a sɔrɔ karisa bɛ don nin heure in na da bɛna tugu est ce que karisa donna ou bien karisa ma don fɔlɔ il faut que e o vérification ka to ka kɛ o yɔrɔ ninnu na mais sɔgɔma fa bɛ se ka wuli ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la a den dɔw bɛ a t'u ɲininkali kɛ o sila so wa o ma si so wa a yɛrɛ t'a dɔn kuma b'o yɔrɔ de la dɛ surtout à c'est la manque de communication voilà o de don justement parce que an ɲɛ b'a la an ka vie an bɛ ka vie occidentale de ta kosɛbɛ ni den ye dix-huit ans sɔrɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'u b'a to a yɛrɛ bolo ko a kɛra majeur ye a bɛ se a yɛrɛ bɛ ko bɛɛ dɔn an yɛrɛ sisan nɔ k'a ma se ko pression ka sigi a kan fa dɔw bɛ den to a yɛrɛ ma den dɔw fana bɛ a fɔ ko ne kɔrɔla sisan papa an ka tɛ ka ko jagoya ne kan n'a ka di ne cogo min na ne ka kan ka kɛ ten tɔ kuma caman caman mais an ka kɔrɔlenw an kana olu bɛɛ bila parce que ni hali ni i kɔrɔla hali n'i ye muso furu fɔlɔ mhm. an ɲɛ b'a la hali ni den ye muso furu a fa ka tant que fa bɛ balo la fa mhm. b'a ka pression k'a kan mais bi o dɔgɔyara kosɛbɛ bon an ma se ka yɔrɔ min faamuya civilisation universelle la parce que o fɛn ninnu ye civilisation universelle de ye mhm. n'i y'a jateminɛ européen denmisɛnninw bɛ ka vie min kɛ ka jateminɛ ani farafina denmisɛnninw ka vi mhm. kelen tɛ mɛ a m'a fɔ mɔgɔ tɛ eropu ka ko ninnu caman bɛ yen i t'a kɛ dɛ i b'a kɛ dɛ mhm. mɛ an ka se ka ko sɛnsɛn ka ɲɛ ka kow lagɛ ji ɲɛmajɔlen na mhm. an ka kan ka jogo jumɛn ta eropew fɛ yen tubabuw fɛ yen ka fara an ka jogo kan k'an yɛrɛ mako ɲɛ a ka kɛ ɲɛtaga ye an bolo donc maintenant ni min t'an nafa mhm. an b'o to yen mhm. mais c'est pas la peine ka taa ko tubabu bɛ ka nin bɛɛ kɛ fo k'an tubabu bɛ fɛn o fɛn kɛ fo k'an k'a kɛ sociétés tɛ kelen ye o il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec notre société ici en mhm. Afrique donc il faut bien savoir faire la part des choses oui donc là sisan nɔ i bɛ kuma dɔw fɔ papa ninnu ɲɛna oui donc ni an ye 18 ans sɔrɔ u k'a essayer toujours ka an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na oui oui i b'o o kuma nin lase papa ninnu ma d'accord ne kɔni ka ne bɛ se ka min fɔ bangebagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna mhm. a cɛw fara musow kan mhm. a kɛra papa ye a kɛra mama ye mhm. il faut que an ka hakili to an ka denmisɛnninw ma bɛɛ ka hakili to i ka denmisɛnnin na communication ka to denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ communication ye eh, suguya jumɛn ye mhm. kumaɲɔgɔnya i n'i ka denmisɛnnin aw yɔrɔ kana janya ɲɔgɔn na kojugu ni denmisɛnnin bɔra fo i k'a dɔn k'a fɔ a taala yɔrɔ min na mhm. denmisɛnnin bɛ da ɛri min na il faut que an faw ka janto o yɔrɔ ninnu na mhm. donc euh, ne kɔni fɛ kɔni ni bɛɛ sera k'i den lamɔ ni faw bɛɛ sera k'u jɔyɔrɔ fa ani baw denmisɛnninw bɛ cogo min na kɛnɛ ma a a ka di ala ye caman bɛ sɔn ka bɔ a la ne m'a fɔ a bɛ bɔ a la mɛ caman bɛ bɔ a la o y'an ka laɲini a bɛɛ tɛ se ka ban ɲɔgɔn fɛ mhm. dɔ de bɛ bɔ a la dɔ de bɛ bɔ a la dɔnku la musomanninw e yɛrɛ ko an musomanninw n'an ba communication ba tɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ na ni fɛnw ye so kɔnɔ ɲininkali tɛ kɛ e ye nin bɔ min ni sumano o tɛ fɔ fosi tɛ kɛ e bɛna mun de fɔ mama ɲɛna sisan o yɔrɔ la ne kɔni bɛ se ka min f'u ɲɛna an balakaw u ka to k'u hakili to denmuso la kuwa mhm. parce que denmuso filɛ a tiɲɛ ka di ni fɛn bɛɛ ye mhm. u t'u hakili to den na den bɛ bɔ ɛri dɔ a tɛ na e yɛrɛ ɲɛ bɛ den na telefɔni kura b'a bolo fini kuraw a bɛ se ka na n'ale moto kura ye so kɔnɔ ɲininkali tɛ kɛ karisa i y'a bɔ min jɔn y'a d'i ma sɛgɛsɛgɛli foyi tɛ kɛ a la kuwa o yɛrɛ de man ɲi falaka ninnu filɛ tan t'olu bolo an faw bɛ taa baara la n'a fɔra u ka taa baara la ka wari ɲini ka tila ka na so kɔnɔna virifiya ka gɛlɛn dɔɔni mɛ an balakaw olu de ka kan k'u hakili to denmuso yɛrɛw la cɛman ta u bɛ se ka faamuya dɔɔni mɛ musoman ta o yɛrɛ de ka gɛlɛn parce que a bɛ to yala la a bɛ se ka na ni kɔnɔ hali a tigi tɛ dɔn o fana ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye n'a fɔra i denmuso bɛ yen carré kɔnɔ ale tɔgɔ de bɛ bɛɛ da kɔnɔ a dun tɛ musomanin carré kɔnɔ a kelen tɛ musomaninw ka ca mhm. o fana man ɲi an balakaw u ka to k'u denw sigi ka kum'u fɛ ka k'u teri yɛrɛ de ka gɛr'u yɛrɛ la u ka to ka baro kɛ mm. u bɛ u se k'u yɛrɛ ɲininka karisa e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ na n'a tigi so i k'a yira ko man'i sɔrɔ don o don a tigi dɔnnen de don mhm. donc actuellement sisan ne ɲɛ b'a la baw yɛrɛ de bɛ ka musomaninw pousser ka bila ko in na parce que u b'a fɔ ah karisa e tɛ foyi de i ɲɔgɔnnaw bɛ mobilitigiw bɛ n'u nɔfɛ u bɛ ka fɛn bɛɛ k'u baw ye nin cɛ sugu de b'u nɔfɛ a bɛ tantɔ o actuellement o de ka ca sisan nɔ ne yɛrɛ bolo parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o de ka ca awɔ baw yɛrɛ de bɛ ka denmisɛnninw pousser ka bila a la o fana bɛ kɛ parce que baw dɔw natalen de don dɔnku n'i natalen don i b'i den bila ka fɛn bɛɛ kɛ mhm. u bɛ ɲɛ b'a la e bɛ bɔgɔso kɔnɔ karisa den ye etazi jɔ ka d'a ma a bɛ na ni ɲɛngoya ye dɔnku i b'i den bila kɛbalikɛ la a bɛ taa wari ɲini ka na d'i ma o ye tiɲɛ ye faamuyali sɔrɔl'o la sisan sisuma ka wari di jeunes ma mhm. kɔlɔlɔ minnu b'a la mhm. a bɛ kɔlɔlɔ minnu lase anw jeunes yɛrɛ ma hali parents yɛrɛ b'u ta sɔrɔ a la n bɛ fɛ i k'i da don o dɔ la ka dɔɔni fɔ o la donc ka wari di denmisɛnninw ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase bangebagaw ma n bɛ se ka n da don a la ka dɔɔni dɔɔni fɔ a la parce que n'an ko an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban parce que a kɔlɔlɔ ka ca donc cɛmanninw n b'a daminɛ cɛmanninw na fɔlɔ ka wari di denmisɛnninw ka wari di cɛmanninw ma ka bɔ kɛnɛ ma ten contrôle t'u la parce que wari bɛ parents kunna ou bien a ka di n bɛ wari ta ka d'a ma ten kɔlɔlɔba de b'a la parce que n'an ɲɛ b'an ka denmisɛnninw na bi o tilanga bɛɛ bɛ sigɛrɛti min mhm. dɔw bɛ e, ɲɛnamini fɛn ninnu ta i n'a fɔ dɔrɔgu ni fɛn ninnu sisa ni fɛn ni zɔn ninnu u bɛ fɛn fɛn kuntanw k'a la ka min o bɛɛ y'a ye wari de bɛ denmisɛnninw kunna nk'o fɛn ninnu bɛ san de a tɛ se ka sɔrɔ ten mhm, donc mɔgɔ tɛ kɛnɛ ma min b'a tila aw la fu i bɛ taa wari de bɔ ka di o bɛ sɔrɔ ka wari d'u ma donc o fɛn ninnu o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye mhm. parce que n'an ye o yɔrɔ jateminɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye fana n'i bɛ wari di denmisɛnninw ma ni denmisɛnnin delila wari nasiya dɔ la i n'a fɔ misali la n'i bɛ waa fila di denmisɛnnin ma semaine kɔnɔ ni waati nana gɛlɛya fa ni ba ma mhm. o tɛ se ka kɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ ka di cɛ o kuma bɛ caya dɛ ah, o kuma bɛ caya dɛ n'a ma jaman fa kunna a tɛna fa lagɛ foyi ye bilen parce que fa ni ba bɛ min kɛ o tɛ o dɛsɛra o la bon a bɔra a dun a dun delila fɛn minnu na waa fila bɛ fɛn minnu sɔrɔ kɛnɛ kɛnɛ ma n'i ye kɛmɛ d'a ma don min na o kɛmɛ tɛ foyi y'a ɲɛkɔrɔ kɛmɛ jɔyɔrɔ foyi t'o la donc n'i ma farati u b'a pousser ka taa ka taa ko kuntanw kɛ ka taa eh, mɔgɔw ka fɛnw kari soit ka taa suɲɛniw kɛ walasa ka wari sɔrɔ i n'a fɔ fa ni ba b'a d'a ma cogo min na a ka se ka a kun bɛ deli ka fɛn minnu san walasa ka to k'olu bɛɛ dafalen sɔrɔ mhm. waati min na fa ni ba dɛsɛlen don wari di la donc wari bɛ di a hakɛ kana na tɛmɛ ah. donc n bɛ n dan nin yɔrɔ la sinon a kɔlɔlɔw ka ca mhm. sumano i bɛ se k'i da don kɔlɔlɔ dɔw la awɔ au fait ka wari di denmisɛnnin ma an bɛ se k'a fɔ n'a bɛ se yɛrɛ a ka dabila ni den bɛ taa an ka kɛ milieu scolaire ye n'a bɛ taa ekɔli la dumuni fɛn ka tobi ka don a ka sayi kɔnɔ kangalibɔ ubiyɛn kafe nu ka kɛ a ka sayi kɔnɔ ni midi jiginna a ka na dumuni kɛ parce que n'i ye den dege wari la a bɛ tila ka kɛ kojugu i yɛrɛ bolo e bɛ to ka wariba d'a ma ni don min na n'a ma sɔrɔ a b'a bila sonyɛni na mhm. a bɛ taa bin walimɔgɔw kan k'u ka fɛnw ta pour qu'a ka se k'a mago ɲɛ an bɛ se k'a fɔ cɛmani ta fana olu ka wari cɛni a ma gɛlɛn parce que n'u ma taa excitanw ta u bɛ sigarɛtiw san u kɔni tɛ fɛn ɲɛnama kɛ wari yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ an ka bi milieu fana bɛ ka cɛn musomaninw minnu bɛ se ka don chicha min na a bɛ f'i ma yɛrɛ ko n'i ma chicha min ɲɛ yɛlɛlen tɛ donc chicha in fana wari de bɛ kɛ k'o san n'an bɛ se an k'olu bɛɛ dabila d'accord faamuyali sɔrɔla o la kosɛbɛ ko sisuma sumano ko ko ni a bɛ se ka waridi yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la pewu mm-hmm. est-ce que a bɛ se ka waridi bɛ se ka tigɛ denmisɛnninw la a waridi ka tigɛ denmisɛnninw na o kɔni mm. a ma nɔgɔ dɛ mais an b'u deli ni mɔgɔ min bɛ waa fila di denmisɛnnin ma mm-hmm. waati dɔ la a tigi ka se ka dɔ bɔ a la mm. an bɛ se ka dɔ bɔ a la sinon ka ko ban pewu pewu ta o kɔni ma nɔgɔ yɔrɔ min ye ekɔlidenw ta ye an kana da don o la donc o kɔni o dagalen don o bɛ se ka kɛ an bɛɛ sɔnna o ma parce que kun b'o la mais ka wari di denmisɛnninw ma kɛnɛ ma ten kɔntɛkisi t'a la ekɔli taga t'a la foyi foyi t'a la fo ka d'a ma ten dɔrɔn k'a ka di n ye ubiyɛn wari b'i kun o kɔni o kana na dama tɛmɛ quoi o kana na dan tɛmɛ parce que n'u y'a dama tɛmɛ dɔrɔn mhm. denmisɛnninw bɛ wari minnu kɛ ka fɛn kuntanw san ka taa a bɛ denmisɛnninw kunkolo tiɲɛ fa bɛ wuli dɔw la mhm. o ye kɔlɔlɔ ye fɔlɔ kɔlɔlɔ min ɲɛsinlen don denmisɛnninw yɛrɛ ma fɔlɔ société kɔnɔ donc a kɔlɔlɔ ninnu ni e denw ye dɔrɔgu ta k'u kunkolo tiɲɛ ka kɛ fa ka kɛ fatɔw ye mm. mais n'o denmisɛnnin ninnu de n'a fɔra o denmisɛnnin kelen ninnu de ka kan ka e ta don dɔ nata la fatɔ bɛ se ka mɔgɔ balo wa a ma nɔgɔ cɛ a ma nɔgɔ dɛ bi na an ka société kɔnɔ an ɲɛ b'a la jeune caman dɔrɔn tilegan deren dere fɛ u bɛ se ka wuli ka kɛ fatɔ ye ten tɔ voilà a bɛɛ y'o fɛn ninnu a cayalen yɛrɛ de don jeune kunda yɛrɛ oui oui donc a bɛɛ y'o fɛn kuntanta ninnu de ye parce que n'i bɛ drogue ninnu ta i t'a effet dɔn mais a baga b'i faga dɔɔnin dɔɔnin de a bɛ kunkolo faga dɔɔnin dɔɔnin de i b'a ta waati min na a ka di i ye parce que n'i y'a ta souci t'i la i bɛ bila l'aise la o b'o de fɔ o yɛrɛ a tabagaw b'a fɔ ten ko hali ni souci b'i la n'i y'a ta dɔrɔn k'i kunkolo bɛ lafiya mais o dun t'a dɔn ko ko jugu de don donc a bɛna kɔlɔlɔ lase don min na dɔrɔn a bɛɛ de filɛ nin ka wuli ta dɔrɔn ka tilegan dere dere fɛ ka to ka ka to ka boli bon n'o fɛn dɔrɔgufɛn ninnu ye denmisɛnnin kunkolo tiɲɛ dɔrɔn o furakɛ man di mais dɔrɔgu ko in ta fanfɛla la est ce que an ka autorité sen t'o la i bɛ se ka jumɛn fɔ u ye o yɔrɔ la bon, parce que n'i y'a ye i bɛ wari di de ma mhm. e taara ka taa i ye dɔrɔgu san i mhm. ye dɔrɔgu ye de ka sɔrɔ k'a san bɛɛ o kɔni i taara sigariti san i ɲɛ b'a la de o n'i ɲɛ t'a la i b'a san cogo di o kɔni donc e bɛ mun de fɔ an ka autorité ye o yɔrɔ la bon ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔgu sira kan parce que sigarɛti ko in o tɛ koba kɛ ten mhm. parce que sigarɛti minna caman bɛ yen o tɛ baga mɔgɔ ma o tɛ se mɔgɔ ma sigarɛti effet man jugu u yɛrɛ b'a fɔ k'o ye negela de ye wala ne yɛrɛ bɛ min dɔn kɔni mhm. parce que an faw caman b'o min mhm. bon an tɔɲɔgɔn caman b'o min a tɛ o tɛ gɛlɛya lase quoi donc o b'a min cogo min na u b'u ka ko bɛɛ kɛ normalement filitigiya la donc min ye drogue kɔni ye mhm. bon uh, vraiment an ka autoritéw nɔ b'a la parce que autorité ninnu drogue bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka sɔrɔ ka don an ka jamana kɔnɔ a bɛ don cogo di bon a feere yɔrɔ ninnu drogue bɛ feere yɔrɔ min na est ce que an bɛ se k'a fɔ autoritéw t'a feere yɔrɔ dɔn bon ɲininkaliw de don quoi an tɛ se k'a fɔ ko autoritéw bɛɛ b'a dɔn drogue bɛ feere yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka ban ka taa o nɔfɛ n'o tɛ dɔw b'a dogo ka feere mais en fait an kɔni b'a dɔn an ka jamana ye jamana min ye cocaïne tɛ sɛnɛ yan jɔn fɛn ninnu sɛnɛ o tɛ sɛnɛ yan kosɛbɛ o bɛ sɛnɛ o bɛ sɛnɛ extérieur jamana ninnu de la mhm. par exemple Colombie a bɛ sɛnɛ Colombie kosɛbɛ a fɛn ninnu caman bɛ bɔ o jamana n'a ɲɔgɔnnaw de la ka sɔrɔ ka don an ka jamana kɔnɔ mhm. bon n'a fɔla ko an ka faamaw de bɛ frontière la o fɛn ninnu yɛrɛ bɛ don cogo di n bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la kɔni an ka autorité an ka autorité yɛrɛ nɔ b'a la o k'a essayer ka ko renforcer kosɛbɛ hali n'a ma se ka ban parce que ka ka gɛlɛya ban pewu pewu a man nɔgɔn mhm, n'a banna a bɛ diya an ye mais o ka essayer o k'a essayer k'o seko kɛ ka se ka nin ko in kɛlɛ dɔ ka se ka bɔ a la sinon ni n'a fɔla ko jeunes bɛɛ bɛ ka kɛ fa fa fa bɛ ka wuli denmisɛnninw na denmisɛnninw bɛɛ bɛ ka kɛ fato ye kunkolow bɛ ka cɛn alors que o denmisɛnnin kelen ninnu de ka kan ka jamana in ta don dɔ nataw la mhm. est ce que jamana in yɛrɛ de tɛ ka tiɲɛ ka taa ah. donc o tɛ ɲɛtaga ye jamana in ma faut que autorités k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ka ko jateminɛ walasa dɔ ka se ka bɔ dɔrɔgu feere la hali n'a ma se ka ban caman ka se ka bɔ a la o de ka d'an ye o faamuyara sumano e bɛ jumɛn fɔ an ka autorité o yɔrɔ la ne bɛ se ka min fɔ mali autorité ɲɛna komi olu de bɛ frontière la dɔnku ne t'a dɔn a bɛ don cogo min na ka sɔrɔ u tɛ bɔ a kalama an tɛ se k'a fɔ u t'a kalama mɛ u kɔni ko u ka se ka a kɛ ka ɲɛ pour que dɔ ka bɔ nin tali yɛrɛ la hali n'a bɛɛ tɛ se ka ban mɛ dɔ kɔni ka bɔ a tali yɛrɛ la i bɛ jeunes caman ye caman b'a feere yɔrɔ dɔn il suffit i ka kelen ɲininka dɔrɔn k'a bɛ feere o b'i tɛgɛ minɛ ka taa n'i y'a feere yɔrɔ la dɔnku bɛɛ b'a feere yɔrɔ dɔn mɛ a ka gɛlɛn otorite ninnu ma u yɛrɛ ka taa ne ɲɛ tɛ porobilɛmu na u ka t'u minɛ mɛ a bɛ sɔrɔ kun dɔ de b'a la u tɛ ka taa u nɔfɛ sinon caman b'a feere yɔrɔ dɔn an tɛ se k'a fɔ u t'a feere yɔrɔ dɔn mhm. ni zeni kɛmɛ jɔ min t'a feere yɔrɔ dɔn a ka dɔgɔn bɛɛ b'a feere yɔrɔ dɔn presque bɛɛ yɛrɛ b'a ta mhm. fa bɛ ka wuli caman na i bɛ bala k'a ye ko denmisɛnnin fitinin san tan ni fila k'a kunkolo tiɲɛna ni ala ka bana de don o bɛ faamuya mɛ fo a yɛrɛ ka bana sanni a furakɛli ka gɛlɛn o ka gɛlɛn vraiment mhm. o faamuyara donc sa an bɛ a fɔ an lajɛbagaw ye mali on est media tv de don aw kana ɲina ka abonné an ka page la facebook sanfɛ youtube sanfɛ i bɛ mali on est media tv don dɔrɔn i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ émission in bɛ passer ale sanfɛ entre jeunes de don an sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'aw ka commentaires kɛ k'aw ka thèmes di n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ semaine o semaine entre jeunes na sisan nɔ oui oui i ka conseil k'a lase jeunes an k'a daminɛ parents na fɔlɔ i bɛ conseil mun fɔ parents parce que olu de bɛ wari d'an ma olu de bɛ wari di an denmisɛnninw ma mhm. an ka an sago k'a la donc i bɛ conseil jumɛn fɔ parents ɲɛna nka ne bɛ se ka conseil min lase an parents ma nin ko in kun kan u ka janto denmisɛnninw na dɔrɔn wari dicogo u ka wari dicogo falen mm. i n'a fɔ ka dɔ bɔ a la i n'a fɔ n'i ye wari di denmisɛnnin ma i bɛ tila k'a suivi de kɛ i bɛ denmisɛnnin suivi de a y'a dun cogo min na mm-hmm. donc i ye wari di denmisɛnnin ma a k'a ka jɔ a k'a ka besoinniw kɛ n'a fɔla ko wari banna besoin foyi a mako bɛ fɛn minnu na a ma na a ma fɛn foyi san ka bila so a yɛrɛ ye a fɛn bɛɛ tala tɛ faut que parents ka janto o yɔrɔ la u ka denmisɛnninw suivi dɔrɔn ka se ka éducation ɲuman di denmisɛnninw ma ka mara mara ɲuman di denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma a musow fara a cɛw kan donc du kɔnɔ faut que bɛɛ k'i jɔyɔrɔ de fa mhm. ba b'a la fa b'a la wa an minnu ye e, baliku an minnu ye baliku ye mhm. plus de 20 ans aujourd'hui an dɔgɔ minnu bɛ an fana duguma il faut que an fana bɛ fara an faw kan donc an b'a lagɛ donc ka se ka éducation ɲuman d'u ma walasa olu ka se ka mara ɲuman sɔrɔ donc jeunes jeunes ta ye jumɛn sisan e bɛ mun fɔ jeunes ye jeunes yɛrɛ ta ye min ye an bɛ min fɔ jeunes ye u k'a lajɛ k'a fɔ u k'u filanw lajɛ fa wulila minnu na ka ban u yɛrɛ ɲɛ b'a la olu tɛ se ka mako ɲɛ o ye makosa de ye donc n'i ɲɛ b'i tɔɲɔgɔn na i bɛ ka aw bɛ ka fɛn kelen min o fɛn kelen kɛla sababu ye ka fa wuli o la donc a bila i kun na n'a tuuru bɔra o la tuuru bɛ se jɔn ma o tɛ e yɛrɛ yan donc an ka se ka o ye exemple de ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ee o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman yɛlɛma an k'a bila an kun na dɔrɔgufɛn ninnu o tɛ se ka an mako ɲɛ a b'an mako sa de donc n b'o weleweleli lada ka se zeniw bɛɛ lajɛlen ma donc u k'a essayer ka dɔ bɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛn ta fɛn min man ɲi a tigi k'a essayer ka dɔ bɔ a la soit o k'a bila pewu pewu o yɛrɛ de ka d'an ye voilà D'accord, merci beaucoup faamuyali sɔrɔl'o la. Soumano, conseil jumɛn b'e bolo ka di an papa ni an yɛrɛ. Ne bɛ se ka min fɔ an papa ni an mamaw ɲɛna u kana ɲinɛ ka communication don n'u denw ɲɔgɔn cɛ. Mhm. N'u ye wari di den ma u ka to ka den sɛgɛsɛgɛ. Awɔ. A bɛ mun san a bɛ na ni mun ye a ka wari bɛ mun sɔrɔ. Mhm. A na ni fɛn dɔ ye a ka wari man k'o sɔrɔ u kan k'o bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ. u kana ɲina surtout communication u k'u denw sigi ka communiquer yɛrɛ de mhm. sinon i b'a ye i den dɔ bɛ yen so kɔnɔ a bɛ cogo min na ni kɛnɛma jogo tɛ kelen ye jogo dɔ bɛ fɔ i den kan kɛnɛma i yɛrɛ tɛ se ka d'a la mhm. donc u ka u hakili to u den na yɛrɛ de merci beaucoup faamuyali sɔrɔl'o la émission sera kuncɛyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna k'aw ka abonné an ka page sanfɛ facebook youtube mali on media tv donc an bɛna émission datugu sisan nɔ aw ka folikan jumɛn b'aw bolo k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sisan bon folikan min b'an bolo ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma an b'an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ foli lase foli belebeleba lase i ka directeur yɛrɛ ma donc min kɛla sababu ye an sera ka ye kɛnɛ in kan donc hakilina ɲuman de don parce que an bɛ ka min kɛ nin ye ko sɛbɛ de don a ka di ala ye n'ala sɔnna ma zeni dɔw bɛ nin mɛn donc a conseil bɛ se ka kɛ sababu ye zeni ma ka dɔw yɛlɛma ka kɛ ka jogo ɲuman di denmisɛnnin dɔw ma donc a nafa ka bon kosɛbɛ mhm. donc n bɛ foli foli lase i ka directeur yɛrɛ ma donc parce que ale de sababuya la an bɛ kɛnɛ in kan yan bi ka tila ka foli lase i yɛrɛ ma fana donc parce que e de kɛla sababu ye k'an fana invité ani i terimuso sumano donc n bɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan. merci beaucoup faamuyara sumano i ka folikan jumɛn ye. ne bɛ foli belebeleba lase maliyɛnw bɛɛ ma ani minnu sigilen bɛ ka anw lajɛ ne ka foli bɛ plateau yɛrɛ kan ani e fatimu parce que e de y'anw invité ka se yan nɔ donc a ka di anw ye jeune fɛn fɛn bɛ mali la u ka se ka nin mɛn u ka se k'u jogo yɛlɛma dɔɔni parce que an bɛ k'a fɔ ko chômage bɛ mali la o ye tiɲɛ ye mais f'anw fana ka dɔ de ɲɛɲini parce que ne ɲɛ bɛ jeune tilan bɛɛ la u sigilen bɛ gɛrɛn na temin u bɛ tile bɛɛ ban temin na tiɲɛ de don baara tɛ ka sɔrɔ mais n'anw fana m'a ɲɛɲini ten parce que te min ya i bɛ mugan don te la ka sukaro don te la e, k'i sigi journée bɛɛ te min na o t'a ɲɛnabɔ ah donc ne bɛ min fɔ jeunew ɲɛna an ka wuli ka taaɲɛ ɲini mhm. parce que anw de bɛ sini anw de bɛ kan ka mali minɛ n'anw ka maabaw bɛɛ taara sini anw de bɛ kɛ malidenw ye min kan ka mali mara donc ne b'a fɔ maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ok merci beaucoup kuma ɲɛna kosɛbɛ ni émission kuncɛlen sisan nɔ k'an ka invité fila fo sidiki a sisuma ani jɛnɛbu sumano olu minnu sɔnna ka na ne ka wele lamɛn ka ka réalisatɛrw fo n ka directeurw bɛɛ lajɛlen fo tɔnɔ sisɔkɔ bɛ yan nɔ ne yɛrɛ fa ani madame poutine aminata watara